igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ihe m bịa ka m kuziere gị taata bụ ihe m kpọrọ the seven commandments of Igbo spirituality nke mbụ i teta ụra i buru ụzọ mee gịnị kwụọ aka gị gbụchaa ọnụ saa iru gị before you metụ anything vuru ụzọ kwụọ aka gị gbụchaa iru maka ị mara ihe ga na nrọ ị mara ihe gị na nrọ na ụra ji nke ịbụọ ị ga na-eficha owo gị asacha owo gị at least once in a day were ose ọjị ọ bụrụ ofu mkpụrụ ọ bụrụ mkpụrụ ịnọ ọ bụrụ mkpụrụ asaa ị na-adị were ya fichecha owo gị ficha owo gị cleanse yourself ị cleanchaa owo gị ị tụfuo ya ebe ị na-ama ngafe ya o mee 24 hours yes ya bụcha simple simple thing nke ịtọ bụ na gị na chi gị ga na-akpa every day i metụ ihe ndị a m kwuru i weta ọjị maọbụ nzu ma mmanya ọkụ ma mmiri ị gbanye na cup mmiri bụ oke ihe gbanye mmiri na cup ọ bụrụ na iwe ya ndị gbanye mmiri na cup i were ya gọọ ọfọ kwubie okwu ọma n'isi gị na ụbọchị taata ga-amara gị mma mara ezinụlọ gị mma na ị gaghị ahụkwa ihe ga-eri gị kama na ihe ị ga-eri ka ị ga-afụ i kwubie okwu n'isi gị ọ ya bụ ekpere ụtụtụ ịgọ ọfọ gị na chi gị akpaa ya ọ bụrụ agreement i wee pụọ nke ịnọ a nọkata ị na-adị weta akwa akwa ndụ na-adị kpọkuo chi gị kpọọ chi niile ị ma dị around you ma ndị ichie ma ndị nna gị ochie ha dum ị kpọkuchaa ya sị ha biko ihe ọbụla bụ ihe i metere na-ewute ha obi ha dajuo ha mepekwara gị ụzọ e ji akwa achụ aja ha mepekwara gị ụzọ e nwee ihe bụ ihe i metere ji gị ma ọ na-adọghachi gị azụ i were akwa yọọ mgbaghara kwubie okwu so ọ bụ na ana ị bu na-ewere gị iwe nọ na ana ị bu dị ọkụ ya jụọ oyi i kwubie okwu n'isi owe gị were akwa ahụ fichechacha alụ gị fichecha alụ gị pụta ihe dịka n'ụzọ ọ bụ na ebe ị nọ abụrọ ebe ị ga-akụwa ya n'ụzọ ọ bụ na ya compound just jee n'akụkụ kụwaa akwa ahụ ya niile bịa dị simple ọ bụrọ ịgọ arụsị mana a sịrị na onye na-eme ya na-ekpe arụsị nke ise gbaa mbọ fụ na ị na-eme ihe iji enweta ego ọ bụrụ ahịa ị zụba ọ bụrụ ọrụ ị je mụọ ọ bụrụ ọrụ aka ọbụna na ọ bụrụ egwu ka e nyere gị ọ bụrụ na ịma njakịrị ka e ye gị ihe ọbụna ọ bụrụ ịkpọ nka ihe ọbụna e ye gị i ji bịa ụwa ị ma na ị na-emewu ị gbaa mbọ oyibo ga-asị gị monetize ya mee ya ka ọ bụrụ ihe na-enye gị ego mee ihe ndị mmadụ ga-alike ha chọba gị achọ maka ndị mmadụ ga-achọ gị mgbe i were something to offer buru ya n'obi ọ bụ na i werọ something to offer no even your family will not look for you so na ị ghọta ihe a ụfọdụ ndị dibịa ama ngwa gị ya ụfọdụ ndị isi ụka ama ngwa gị ya ụfọdụ ga-agwakwa gị ya chọọ ihe ị na-eme ọ bụghị ka a gwọọrọ gị ọgwụ bụ ebe o be ọ bụghị bugo oke ite bụ obebe ọ bụghị meere gị awere bụ obebe ị ga-ewegodo ihe ị ga na-eme wee ihe ị na-eme ga na-enye gị ego nke isii gbaarụ imegide mmadụ ọsọ ihe ị ga-eme mmadụ o wee ahụ ụfụ ị ga-eme mmadụ o wee ahụ ụfụ gbaara ya ọsọ gị na mmadụ wee ihe kee ya ka o si wee kwesị gị na mmadụ mee business settle ya gowe settle ya ọ na-adị happy gbaara ihe ọbụna i we ike ime mmadụ o mee na ya ga-akwụ gị ụgwọ ya ya vengeance gbaara ya ọsọ wetuo onwe gị ana wetuo onwe gị ana then zeere ihe ọbụna unu kpọrọ arụ ihe ọbụna obodo unu sị na ada eme na ya bụ arụ nsọ ana ọdịnana ihe ndị a niile zeere ya ma hapụ ime ya dewe iwu a n'atụfughị oge gị ị ga-atụsa vidiyo a ọ bụrụ na ihe ị ga ga-adị gị mma i nenechaa ya i jiri aka gị tụsaa ya biko ka o ruo ụmụnna anyị n'ihi na atago ndị be anyị afụfụ ụmụnna anyị na-ata afụ na-ada ka echezi n'ihe ha na-amarọ ụfọdụ na-eje agwọ ajọ ọgwụ chee na ha na-eme ya nke ọma wee rapụ ihe kwesịrị ịkụziri ha ebe a na-achọ ka a nata ha ego e zochie ha nke ahụ mara ha na-eme n'ọ ihe dị mma kwesịrị na-eme were nke a ga-eji wee na-akafu ha obi ha eje na-etiyecha aka n'ebe na-adịghị mma biko tụsa ozi a mee message a ka ọ gaa viral ka ụmụnna anyị ndị ọzọ mụta